ekele m unu ndị ọma m ji eme ọnụ kenu ka unu mere ama m na unu dị mma aha m bụ akwaugo dị ọra mma maka ndị amaghị m ana m akụzi maka mmekọrịta ịhụnanya na ọgwụgwọ dị iche iche na-edozi ahụ ọ bụrụ na taa bụ izizi gị inene ihe onyonyo m nnọọ ọ bụrụkwanụ na taa abụghị izizi gị mwa mwa mwa daalụ maka ịlaghachi azụ inenekwa ihe onyonyo m ọzọ tupu anyị aga n'iru n'isiokwu nke taa achọrọ m ijiri ohere a wee kelee ndị niile na-eso m n'akara m dị iche iche ma na Facebook ma na Instagram ma na YouTube na ebe ndị ọzọ achọrọ m ịgwa unu ka ọ dịrị unu na mma n'ihe onyonyo m nke gara aga ekwuola m na ọ bụghị sọ nsọ ịkụ nwaanyị gbim gbim gbim ka o ji enweta ụtọ ụbụrụ Cheta ụtọ ụbụrụ pụtara orgasm. Ọtụtụ ụmụ nwaanyị ekwuola na ha anaghị enweta ya bụ ụtọ ụbụrụ ma ha na nwoke ha na-eme mmekọrịta. Ihe kpatakwaranụ nke a bụ na ọtụtụ ụmụ nwoke elefe anya ha amaghị ihe ha ga-eme ma ọ bụkwanụ na amaghị ama ha amaghị otu ha ga-esi eme ya. N'izizi, ụmụ nwoke kwesịrị ịmata na nwaanyị kwesịrị ide ede ọfụma ọfụma tupu ha wee were ọkadagide ha ya bụ amụ wee sonye n'ime ọtụ ya wee laba ya taata achọrọ m ịkụziri unu otu ụzọ ị ga-esi wee mee ka nwaanyị gị wee dee ede ọfụma ma ọ bụkwanụ nyụọ tupu i wee were amụ gị wee sụba ya anụ ka nkwụ anyị ga-amụta otu esi eji mkpịsị aka wee metụsịa nwaanyị aka n'ọtụ ọfụma ọfụma ka o wee dee ede na-agba mmiri ọfụma ruo mgbe ọ na-ayọzi gị biko na gị bịa labazianụ ya Tupu anyị a na-ebido, ọ bụrụ na ị nara eso m na YouTube, pinye aka gị n'ala ebe e dere subscribe, pinyekwa mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee na-enweta ozi m na-ezite dị ka nke a kwa izu Tuesdays. Ugbu a, lee ka ị ga-esi ewere mkpịsị aka gị wee mee ka nwaanyị gị wee nyụọ. na mbụ tupu i bido ịkpatụ nwaanyị gị aka n'ọtụ gbaa mbọ bee mbọ gị ebe ọfụma ọfụma ọ bụrụ na i beghị mbọ aka gị ebe ọ na-emerụ nwaanyị ahụ n'ọtụ mgbe ahụ ihe niile ị mere ihe niile anago n'iyi enwerozi ihe ọzọ ị na-eme nwere isi nke abụọ agala n'ọtụ nwaanyị ozugbo ozugbo ị chọrọ ime mmekọrịta tupu ibido ịgadị n'akụkụ ebe ọtụ dị buru ụzọ wee kpatụsịa nwaanyị gị aka n'ahụ ya niile ka o wee kpalite ya ahụ ka agụụ mmekọrịta wee gụkwuo ya nke atọ ka ị metụrụ ya aka n'ahụ niile kpalitetụ ya ahụ gbadabazie obele n'akụkụ ukwu ya na mpala ụkwụ ya ma na-emetụsị ya aka ebe ahụ obele obele ma ruo ebe ntutu ọtụ ya dị kpatụsịa ya aka n'ebe ahụ ugboro ole ma ole ka ị na-eto ya akpịrị nke anọ ite ọtụ mmanụ ọ dị ezigbote mkpa were mmanụ lubricant aga m akpọ ya mmanụ aka melụ were techasịa ya n'okirikiri ọtụ ya ọfụma ọfụma ma ọ bụkwa na ị were ile gị wee mechatụ ya ebe anwa n'ọtụ obere nke bụ na ị metụ mkpịsị aka gị n'ọtụ ya ọ na-amị amị mana ọ bụrụ na ị metụ mkpịsị aka gị n'ọtụ ya ọ na-amị amị ọfụma i nwere ike ịhapụ itinye mmanụ aka melụ ma ọ bụ iji ile gị wee lachatụ ya nke ise buru ụzọ wee gaa na mkpụrụ ọtụ metụsịa ya aka obere obere nwayọ nwayọ n'ọfụma ọfụma tupu i wee werezie aka gị wee tibanyezie n'ime ọtụ n'onwe ya kpachatụ ya akpachatụ ka ọ na-amị amị etu anwa mee ya etu a i were nwayọọ ị kpachatụ mkpụrụ ọtụ ọfụma ọfụma ọ bụghịkwa n'ike nke isii mgbe ị were mkpịsị aka gị otu ma ọ bụ abụọ wee tinye n'ime ọtụ ya e nwere otu e si arụ ọrụ dị na ya ụfọdụ ụmụ nwanyị ga-achọ ka ị hụọ ha aka n'elu n'elu etu a ebe ụfọdụ ga-achọ ka ị hụọ ha aka n'ala n'ala etu a ụfọdụ ga-achọkwa ka ị hụọ ha aka n'ime n'ime etu a ogologo ogologo ebe ụfọdụ ga-achọ ka efegharịa aka ga-afegharịa etu a e nwekwara ndị ga-achọ ka ị mee ya n'ụzọ dị iche iche ihe ọ pụtara bụ na ị ga na-ajụ ya ụzọ kacha ya mma dịka ị na-anwale ụzọ dị iche iche imetụ ya n'elu n'elu imetụ ya n'ala n'ala ehuo ya n'ihu n'ihu ma ọ bụ ịgba okirikiri ị jụọ ya kee nke ka atọ ya ụtọ ị bịa mebezie nke a ma ọ na-aka achọ karịa chetakwa ibido ya obere obere ma ị chọpụta na ọ tọwago ya ụtọ i wee tinyetụ ya obere ike nke asaa elegharakwana mkpụrụ ọtụ anya dịka aka nni gị nọ n'ime ọtụ na-emetụ ya aka were aka ekpe gị were na-akpachara mkpụrụ ọtụ ya aka nke asatọ chọpụta ka nzaghachi ya dị gee ntị n'akwa ma ọ bụ mkpu ọ na-eti otu o si eti ya dị iche tinye uche gị mara otu o si emegharị ahụ ma gaba ihu mebe nke ahụ ị na-eme ọkachasị ma ị chọpụta na ọ nke a ka ya mma agbanwekwala nke iteghete akọla ya ọkọ n'ime ọtụ ya o ma ọ bụ iwere aka gị rukpuo n'ime ime ọtụ ọ wụ amụ ka ọ dịịrị ime nke a Nke iri, nwaanyị gị chọba inyo, akwụsịkwala ma ọ bụ gbanwee otu i si eme ya. Ka ị hapụ ịgbanwụ ụtọ bụrụ na-achọ ịbịa ma ọ bụ gbabie ya. Ọ bụrụ na ọ gbabie ma ọ bụ gbanwụọ, ihe niile i mere abụrụla n'iyi. Ị ga-ebidokwa n'isi. Ị chọghị nke a, ị chọrọ ya? ụmụ nwanyị unu nwekwara ike imere onwe unu ihe ndị a ka ị wee mara ma chọpụta otu ahụ gị si wee chọọ ya iji wee kụziere nwoke gị ihe ị chọrọ na etu i si chọọ ka o si wee mee gị ya ebe a ka ọ ha m n'ọnụ nke tata eji m aka na ị mụtara ofu ihe ma ọ bụ nke ọzọ otu e si emetụ nwaanyị aka n'ọtụ Ọ bụrụ na ihe onyonyo a tọrọ gị ụtọ, ị mụtakwara ihe, biko pịnyere m aka n'elu thumbs up ma pịnyekwa aka n'ala ebe e dere subscribe ọ bụrụ na ị mebeghị ya. Pịnyekwa mgbịrịmgba nọ n'akụkụ ya ka ị wee na-enweta ozi m na-ezitere unu kwa izu Tuesdays. I nwee ajụjụ ọ bụla gbasara mmekọrịta na ịhụnanya, zitere m ya n'akara m dị iche iche na Instagram ma ọ Facebook Angel Ọma 222 ma ọ bụ i detuoro m ya n'ala. N'oge ọzọ, ahụrụ m unu n'anya. Mwa mwa mwa.